abịakwala m ọzọ ọ bụ nwaada Chisom Obineme biko kpọọ m ugo chara acha ugo chara acha adịghị echu echu daalụnụ maka nkwado unu na-enye m na agba ọbụla m tinyere o nwere ihe m chọrọ ka anyị nebe anya n'ụbọchị taa o nwere ihe dị m oke mwute i lee anya n'ụbọchị taa ị ga-ahụta na ọtụtụ ụmụ anyị enweghịzi ezi agwa nke ị hụrụ o mere n'elu o mere n'ala o nweghịzi ihe na-atọrọ ha ntọala ezi agwa dịka o si metụta omenala Igbo anyị echezọzia na anyị nwere ihe a na-akpọ akụkọ ifo ọkwa na akụkọ ifo a ka eji akụziri ụmụ anyị n'oge gboo ọtụtụ ezi omume ọ na-adị abụ n'oge ọnwa na-apụta ndị okenye akpọọ ụmụaka na-akọrọ ha akụkọ ifo akụkọ ifo a na-ekwu maka ya e si na ya amụta ọtụtụ ihe nke ndị bekee na-asị na ọ dị didactic na ọ na-akụzi ihe a na-akpọ morals na asụsụ bekee nke ị hụziere ọ na-agba bet enwere ọtụtụ akụkọ ifo enwere ike ị na-akụziri akọrọ ụmụ anyị ha esi na ya na-amụta ọtụtụ ihe o nwere nke m chọrọ ịkọrọ unu ọ bụrụ na m kọchaa ya biko Gwa m ihe ị mụtara na ya na comment section. Ka anyị nọrịa ma gee m ntị n'ọnụ. Ifo chakpi wọ ama m na ọtụtụ n'ime unu ndị agbara ọhụrụ amaghị etu esi amalite ịkọ akụkọ ifo. Ọ bụ chakpi wọ chakpi wọ nkịta nyara akpa nsị agwụ n'ọhịa. o nwere akụkọ m ga-akọrọ unu o nwere nwunye di abụọ otu nwoke na-alụ ụmụ nwanyị abụọ a ha mụtakwaranụ ụmụ abụọ otu ụmụ n'otu n'otu o wee ruo otu ụbọchị ha wee gawa ugbo nwa nwunye nke mbụ nwere ọja ọja osisi ha wee ruo n'ugbo wee kọba ugbo kọchaa ka ha larutere n'ụlọ nwa nwunye nke mbụ wee chọpụta na o chezọrọ ọja ya n'ọhịa o wee rịọ nne ya ka ọ laghachi n'ugbo wee jee were ọja ya nne ya wee sị ya ya agala n'ihi na uhuruchi abịala n'oge ahụ ka ndị mmụọ ji apụta o wee rịọsie nne ya ike sị ya ya nye ya nkwado na ngọzi ya ka o wee jee lata n'udo nne ya wee nye ya ikike nwatakịrị a wee gbapụ ọsọ wee laghachi n'ugbo ebe o chezọrọ ọja ya ka o luru ebe ahụ o wee hụ ndị mmụọ n'ihi na ọ bụ oge a ka ndị mmụọ ji apụta oge uhuruchi o wee ruo ndị mmụọ wee sị ya olee ihe ị na-eme ebe a ọ pụtaghị na ị maghị na a naghị abata n'ebe a n'oge dịka oge a nwatakịrị a wee sekpuru ala wee rịọba ha wee sị ha meere ya ebere n'ihi na ọ bụ ọja ya ka o chefuru Okwu ya wee daa ụmụ mmụọ obi, ha wee wepụta ọja abụọ. Otu bụ ọja osisi nke bụ ọja ya, ebe otu bụ ọja ọlaedo mara ezigbo mma. Ụmụ mmụọ wee sị ya, kedu nke bụ ọja gị? Nwatakịrị wee lee ọja abụọ anya wee sị ha, nee nke bụ ọja m. wee were ọja ya bụ ọja osisi omume o mere wee tọọ ụmụ mmụọ ụtọ ha wee bunye ya igbe wee gwa ya sị ya ọ laruo ya kụwaa igbe ahụ n'ụlọ ha wee nara ha kelee ha wee gbalawa ka o ruru n'ụlọ o were igbe a kụwaa naanị ọtụtụ ihe ọma si n'igbe a pụta akụ dị iche iche nri dị iche iche ego ọmalịcha ụlọ ọṅụ wee jupụta nne ya obi mgbe nwunye di nne ya hụrụ ihe nka obi wee dị ya ilu wee gbakasị gịnị kpọọ nwa ya wee sị ya ngwa ya gaba ozugbo ka ha jee zụta ọja na ọ ga-aga mekwa ihe nwa nke onye ọzọ mere o wee ga zụtara ya ọja o wee jee ugbo mara ụma chefuo ọja ya wee laghachikwa ka ọ laghachiri ndị mmụọ wee zu ya ndị mmụọ ahụ wee jụọ ya ihe ọ na-eme ebe a ọ sị ha na ọ chezọrọ ọja ha ha wee bupute ọja abụọ nke bụ nke ya nakwa ọja mara ezigbo mma ọja ọlaedo o wee lee anya hụ ọja ọlaedo a ọ baa ya anya o wee sị na ọ bụ ọja ọlaedo a bụ nke ya ọ tụrụ asị ndị mmụọ lekọrịta onwe ha anya sị nsogbu adịghị nye ya ọja ọlaedo a ma bunyekwa ya igbe sị ya o ruo n'ụlọ ya tiwe igbe a o wee buru ya wee lawa n'uche ya o chere na ọ patala akụ unu ma ihe mere ka ọ larutere n'ụlọ nne ya o tiwere igbe a hmm. nwanne m ọ kaara gị mma na i ji anya gị hụ naanị ajọ ihe dị iche iche pụtara n'ime igbe a nchiche tachapụ nne ya imi hmm, ihe nke a dị ịtọ ọchị ọrịa dị iche iche ajọ ọrịa dị iche iche dakwasị ya na nne ya gwụla ka ọ ra m n'ọnụ n'ụbọchị taa ebe a ka akụkọ ifo anyị jedebere gị onwe gị na-ege m ntị ama m na o nwere ihe ị mụtara n'akụkọ ifo a mee ka anyị mara nke a na comment section ụbọchị ọzọ ka anyị nọrịkwa ka emesịanụ